bi fayida lakikaw bɛna di aw ma yiri kelen dɔrɔn de kan bi dɔnni lakika bɛna di aw ma jiri kelen dɔrɔn de kan pour la première fois a siɲɛ fɔlɔ a siɲɛ fɔlɔ o de la an b'a ɲini aw fɛ bi jɛmukan in na a y'a sɛbɛkɔrɔ cari a y'a sɛbɛkɔrɔ cari bi jɛmukan in n'i y'a daminɛ lagɛ n'i m'a cɛmancɛ lagɛ fu t'a la k'i to nin waati in na an minnu b'a la ka 223 chrono tv lagɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan waleɲumandɔn foli bɛ ta ka ɲɛsin aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma a ka jamukan kɛnɛ kan dɔnni so dankɔrɔbaw ka kɛnɛ bi an n'a balimakɛ n'a denkɛ ibrahima keyita a ka bɔlɔlɔ sugantilen sanfɛ 223 chrono tv nin jamukan in tɛ jamukan dogolen tuguni bilen mali kɔnɔ ani mali kɔ kan dɔnni so bi an kɛlen don ka mɔgɔ min fana invité 223 chrono tv ka plateau in sanfɛ ale fana tɛ maa dogolen tuguni bilen 223 chrono tv ka plateau in sanfɛ surtout nin jamukan in kɔnɔ dɔnni so bi an bɛna kuma jiri kelen dɔrɔn de kan bi an bɛna kuma yiri kelen dɔrɔn de kan yiri kelen pe nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini plateau in dayɛlɛla kabini an ka jamukan in daminɛ n'o ye dɔnni so ye an ka karamɔgɔ dɔ invité ka na k'a fɔ anw ye ko an bɛ kuma yiri kelen dɔrɔn kan yiri kelen dɔrɔn bi fayida lakikaw bɛna di aw ma yiri kelen dɔrɔn de kan bi dɔnni lakika bɛna di aw ma jiri kelen dɔrɔn de kan pour la première fois a siɲɛ fɔlɔ a siɲɛ fɔlɔ o de la an b'a ɲini aw fɛ bi jɛmukan in na a y'a sɛbɛkɔrɔ cari a y'a sɛbɛkɔrɔ cari bi jɛmukan in n'i y'a daminɛ lajɛ n'i m'a cɛmancɛ lajɛ fu t'a la k'i to bi jɛmukan in na n'i y'a cɛmancɛ lajɛ n'i m'a laban lajɛ kabako t'a la k'i to ka da kan bi jamukan in de la an bɛna a balancer k'a cun k'a kɔrɔta an b'a ɲini aw fɛ hali bi a ye jamukan sɛbɛkɔrɔ cari ka da kan bi kabako de bɛna kɛ bi création de bɛna kɛ bi dabaliyabankumaw de bɛna fɔ aw ye aw ka jamukan kɛnɛ kan dɔnni so ka jiri kelen dɔrɔn ta yiri kelen dɔrɔn ta ka émission bɛɛ kɛ ni yiri kelen pe ye m'a dɔn aw yɛrɛ dabaliya banna an bɛna kumabara ten ko an ka dɔnnibaaba la jiri karamɔgɔ adama dawo ale min kalekan don yaasa ka se ka diɲɛ bɛɛ mako dilan ka se ka diɲɛ bɛɛ dɛmɛ jiri lakika la

Ɛɛ semaine dɔ in na an bɔra yan ala ye nin semaine fana jira an na an nana bi fana k'a sɔrɔ foyi t'an na ala a ma jira minnu na olu yɛrɛ ma foyi kɛ ala la bɛɛ bɛ fara ala de yɔrɔ n bɛ an lamɛnbagaw fo yanni n ka don kuma kɔnɔ n bɛ lamɛnbagaw bɛɛ fo maa o maa tulo b'an kan na an ka foli b'aw ye k'an filɛbagaw fo ka an ka karamɔgɔw fo parce que adamaden i mana kɛ ko o ko la i k'a dɔn k'a fɔ dɔ de y'i kalan o ko la o mana kɛ diɲɛ ko o ko ye maa si ni dɔnni tɛ wolo i bɛna kalan de i ni dɔnnikɛlaw de bɛna jɛ kɛ u b'u kɔnɔ dayɛlɛ ka dɔnni f'i ye donc an fana gɛrɛla cɛkɔrɔbaw la ka diɲɛ yaala yiri nɔfɛ o y'o yiri sɛbɛ sɛbɛ fɔ an ye anw ni yiri dɔnnaw de jɛra anw ma dɔnni paratigi dɛ an ma dɔnni suɲɛ an y'a kalan de k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka min kɛ wa an y'a kɛ ten fana pati ni Ala sɔnna pati merci beaucoup karamɔgɔ Adama Dawo jiri karamɔgɔ bi i y'a fɔ ko an bɛna kuma jiri min kan kosɛbɛ n'o ye sinzan ye voilà bi i kalikan don k'an bɛna kuma jiri kelen dɔrɔn de kan kosɛbɛ kosɛbɛ karamɔgɔ adama dawo e bɛ se ka mun de fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye sinzan kan alihamdulilayi an bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ fo ne balimakɛ mhm. an bɛ sinzan ta parce que n y'a fɔ yiri mugan ni kelen de bɛ diɲɛ kɔnɔ yiri mugan ni kelen n'i y'a den dan a den tɛ falen mais yiri in yɛrɛ bɛ falen sinzan b'o la sinzan yiri kabakoma don ni alahu taala sɔnna adamadenw k'u tulo ɲɛgelen jɔ u bɛna a dɔn k'a fɔ yiri de ma dɔn ni yiri dɔnna hami tɛ yen ni yiri dɔnna bana jugu tɛ yen ni yiri dɔnna faantanya jugu tɛ yen ni yiri dɔnna mangoya tɛ yen ne balimaw an bɛna fɔlɔ sinzan lili de la sinzan niri ne balimakɛ adama dawo bɛ yiri yɛrɛ yɛrɛ de dɔn sinzan niri sinzan lili an b'a fɔlɔ la o bɛ mun kɛ n'i ye sinzan lili sen ka bɔ duguma a bɔgɔ fara min b'a sanfɛ i b'u siyɛnsiyɛn k'u to bɔrɔ la tuma dɔ la k'i to a siyɛnni la a bɛ ja a yɛrɛ ma ne balimakɛ joli tɛ dugukolo sanfɛ a bɛ dɛsɛ min na jabɛti joli kelen bɛ yen joli jugu diɲɛ kɔnɔ joli o joli bɛ yen n'i y'a mugu bɔ k'a kɛ joli la kɔli force a b'a ja k'a wuli ka bɔ yen pewu. hɛyi i y'a faamu eh, eh.
o sinzan lili kelen in o fara mugu eh, bɔgɔ fara in o mugu kelen in maa dɔw bɛ yen u ka ɲɛnamaya jɔlen don u donna ko o ko la k'o bɛ jɔ u donna diɲɛ ko o ko la hali n'a fɔra ko wari bɛ tɔmɔ n'u wulila ka to ka taa a nɔfɛ u bɛ taa a sɔrɔ a banna. o mɔgɔw fana bɛ yen i b'a fɔ a ye ko adama dawo ko ko a ka sinzan lili fara bɔgɔ fara mugu in a ka diɲɛ kala k'a lajɛ a yɛrɛ bangena don min na a bi furamugu in dɔɔni ta k'a kɛ nɔnɔ fitinin na k'a kɛ a ka koliji la ko a ka jija a ka tile kɔnɔntɔn sɔrɔ a la o kɔnɔntɔn bɛ adamaden bɛɛ la bi bɛ ne min ta la minɛ i y'a faamu ne balimakɛ n'a y'o kɛ n'a donna diɲɛ ko o ko la saya de b'o ko ban o ko tɛ tiɲɛ fiyewu i y'a faamu wa o sinzan lili kelen i m'a bɔgɔ fara siyɛn ka bɔ a la i b'i jija i b'a gosi gosi i b'a susu i b'i jija ka fɛn kalite saba ɲini bindu sudan aruna danguma i b'u don a la bindu sudan hakɛ to bindu sudan ye jumɛn ye parfum o parfum dɔ de voilà ok an ka taa parfum dɔ de i b'o don a la k'a susu kosɛbɛ i b'i jija sɔgɔma fɛ ni wula i ka dɔɔni kɛ tasuma na sisi bɛ tile ka bɔ ten ne balimakɛ n'i ye siɲɛ wolonwula sɔrɔ a la i bɛ san wolonwula kɛ dabali t'i minɛ gɛrɛsɛgɛ t'i jɔ siri t'i minɛ i y'a faamu o to yen e m'a siyɛnsiyɛn ka bɔ lili la a tɔ ma to kolo jalan i bolo wa i bɛna o fili ne balimakɛ o tɛ fili o i b'u don tasuma na k'o sisi a bɛ fɔ o de ma ko kanamugunin fin ni mɔgɔ o mɔgɔ wulila k'a kɔnɔ b'a dimi e ka dɔɔnin kɛ jikalan na k'a d'a ma a b'o min o yɔrɔ bɛɛ kɔnɔdimi bɛ jɔ o to yen ni mɔgɔ dɔ sera e ma ko kaba b'a la i bɛ sɛgɛ dɔɔnin k'a la i b'a kɛ situlu la i b'a fɔ k'a ka to k'a mun a bɛ kaba ja ka wuli ka bɔ yen pewu sinzan lili a lili o ye fɛn naani de ye i y'a faamu pati n'an bɔra lili la an bɛ na a furaburu la parce que sinzan fara ɲɛnama t'ale la karamɔgɔ i b'a kɛ to nin yɔrɔ in de la an b'i ka nɛgɛjuru sira di an lajɛlibagaw bɛɛ lajɛlen ma karamɔgɔ a ka di anw ye i ka nɛgɛjuru sira ani i bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na anw fɛ sikaso i k'o d'an filɛbagaw tulo kan ne bɛ sikaso sikaso lafiyabugu adama daw ka numéro quatre-vingt-deux zéro neuf quatre-vingt-dix-neuf seize o don wa n'i bɛ n weele n'i ma n sɔrɔ appel la i bɛ na whatsapp kan parce que an sɔrɔ ka di o de la tiɲɛ don kosɛbɛ ala taala sɔnna sinzan furaburu sinzan furaburu an bɛna se o de ma ne balimakɛ i ye moriw kɛ ka dɛsɛ ka somaw kɛ ka dɛsɛ fo i yɛrɛ tigɛra dɔn na tuma min na i yɛrɛ ko ko dɔn tɛ tiɲɛ ko adama daw ko i ka sinzan furaburu bɔ mɛ i b'i jija i b'a bɔ kuru wolonwula n'i y'a kuru wolonwula sɔrɔ i bɛ kunsigi su ɲini kunsigi su i tɛ maa min kunsigi dɔn i tɛ kunsigi min tigi dɔn kuwa i y'a faamu i b'a susu kolon na k'a susu fo ka taa kɛ mugu ye i b'u mugu de ja n'u jara i b'i jija ka liden ɲini liden liden de bɛ k'a la i b'a ni liden de foroki o se kelen dɛ n'i y'a ni liden foroki ne balimakɛ a kɛ i bɔkolo kama i ka to k'o don ji la ka to k'a ko eh! n ko mɔgɔw ka an ka yiri kɛ sa ne mm, balimakɛ mm, mm, i dara dɔn na o yiri kɛ i ma da dɔn na o yiri kɛ pɛtɛti tɛ yiri la ni ni jaabibali bɛɛ ma kɛ adama dawo bɛ yan mɔgɔ bɛ n dɔn ne dɔnmɔgɔ bɛ yen ayi ne dɔnmɔgɔ bɛ yen
u y'a faamu o sinzan
furaburu kelen ne balimakɛ kuma lamɛn dɛ adama dawo de bɛ ka kuma n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ mana don ko o ko la mɔgɔ bɛ layiru ta i y'a tɛ kɛ i bɛ taa mɔgɔw deli u tɛ sɔn i bɛ sinzan furaburu tigɛ k'a jate i si hakɛ fɛn min gɛrɛsɛgɛ ka di ni ala taala ka danfɛn bɛɛ e b'o dɔn wa limɔgɔ a bɛ yɔrɔ bɛɛ limɔgɔ bɛ yɔrɔ bɛɛ ko duman ni ko kunaman la limɔgɔ bɛ yen i bɛ limɔgɔ den wolonwula ɲini k'a ni furaburu in forogo ɲɔgɔn fɛ tuma min na mɔgɔw bɛɛ dara i bɛ fura in dɔɔnin ta i bɛ dugawu k'a la i b'a ko fo ka taa i tulo da bɔgɔ la i ka ɲɛnamaya tɛ jɔ tugun i ka vie bɛ taa wa gɛrɛsɛgɛ bɛ ja wa i donna ko o ko la ala b'i dɛmɛ
bamanankɛ nin yiri de pɛtɛti t'a la eh! an bɛna se a feere de ma yala sinzan ye yiri ye yiri min bɛ feere kɛ waati kelen i y'a faamu sinzan feere ne balimakɛ n'e mako bɛ nafolo la parce que fo mɔgɔw k'a dɔn nafolo tɛ dɔwɛrɛ ye ne balimakɛ

n'i y'a forogo ɲɔgɔn fɛ e ka jija i ka mugu dɔɔnin bɔ papiye jɛman na i b'u kuru k'a kɛ i n'a fɔ sɛbɛden i bɛ taa o mara i ka so kɔnɔ i y'a faamu a tɔ t'i bolo wa e ka jija i ka dɔɔnin kɛ tulu la n'i bɛ taa i b'u mɔ i bɛ dɔ kɛ i n'a fɔ i ka i n'a dɔn nasi bɛ mɔgɔ caman bolo e ka mugu in dɔɔnin k'a la ne balimakɛ n'i ye nin kɛ n'i ma farati e bɛna fɔ ko e sigi ko dɔ tɛna kɛnɛ na y'a faamu n'i ye nin kɛ n'i bɛ diɲɛ ko o ko la hali n'a y'a sɔrɔ a ko ka go ala b'o ko diya k'a jɛ merci beaucoup karamɔgɔ adama dawo nin yɔrɔ in na an b'i fo kɔmi i ko nin yɔrɔ in na ko adamaden si hakɛya i k'o de hakɛya ɲini voilà caméraman dɔ filɛ jiba nana olu fɛ o dugu la ale ka wolosɛbɛn ji taara n'a ye ale ta ma kɛ baara ye a kɛra baara ye ji ma taa n'ale yɛrɛ ye sisan ni maa min t'a si hakɛ dɔn ɔhɔ i bɛ liden bi e o la i bɛ kɔnɔ fɔ kameraman de ye dɛ ayi n m'a bɛɛ fɔ an k'o yɔrɔ to an k'o yɔrɔ bɛɛ to yen. liden kɔgɔbali i b'a bɔ den bi duuru ani duuru ɔhɔ hali n'o ye nasi d'i ma ko i ka taa ko dɛlɛ da la n'i t'a dɛlɛ dɔn i b'a ko siɲɛ bi duuru duuru bɛɛ b'o de kɔnɔ o fana ye jate dɔ de ye an b'o dɔn n'i y'a bɔ den bi duuru duuru la i b'a dɔn ka i b'a dɔn la k'a foroki k'a mugu bɔ ne balimakɛ n'i y'a kɛ i bɛna wele kɛ k'a fɔ i y'a faamu o liden kɔgɔbali an bɛna an balimamusow sɔn parce que muso caman bɛ yen denko problème bɛ yen mais n delila ka kuma na denko problème in tɛ musow dɔrɔn na i y'a faamu cɛ caman bɛ yen a défaut b'u fana na n'i y'a mɛn den dɔrɔn cɛ don fɔlɔ voilà n'i y'a mɛn den cɛ don mais cɛw ta caman de tugura k'a tu da musow kan k'a bɛɛ kɛ musow ye ne yɛrɛ delila ka mɔgɔ dɔ ye walayi a ka muso fɔlɔ bɔra filanan bɛ ɲini ka bɔ ne n'a ye ɲɔgɔn ye a y'a problème ɲɛfɔ ne ye ne ko n ko bon i taara dɔgɔtɔrɔw fɛ yen a ko ko non ko ale ma taa yen ko tiɲɛ ko ale yɛrɛ ko ale tɛ ka foyi faamuya ne ko taa dɔgɔtɔrɔw fɛ yen olu bɛ taa i sɛgɛsɛgɛ parce que a mansinw b'u fɛ tiɲɛ don ala y'a kɛ a taara ko dɔgɔtɔrɔw ko ko ale denkisɛ bɛ salaya ne ko voilà o m'a fɔ ko i denkisɛ bɛ salaya adama daw bɛ salaya bɔ i sa i denkisɛ la k'a lataama k'a bila sendɛgɛ cɛ la ko so n ko yiri don i ko so ku tigɛlen yiri de don i y'a faamu n ye yiri dɔw labɛn yiri fila don n y'a labɛn ka fara kan k'a d'a ma n ko to ka taa nin don kafe la i b'i jija i bɛ tile wolonwula sigiyɔrɔma saba kɛ na tile mugan ni kelen k'a la i bɛ na a ye tile mugan ni kelen dafa a taara ne fɛ yen ne ko ko bon taa dɔgɔtɔrɔso la sa i ka taa contrôler i y'a faamu dɔgɔtɔrɔw ko ko tiɲɛ na i denkisɛ kun man ɲi nka sisan kun a ka ɲi a ye ne tɔmɔ da a bɛ se ka fɛn ci a bɛ kuru ci a bɛ kuru ci donc sisan ni denko problème bɛ muso min na a k'a jija tuma min na a bolo bɛ ji la mɔgɔw ka hakɛ to kumaw fɔ cogo la quoi i y'a faamu tuma min na a bolo bɛ ji la i b'a fɔ a ye ko adama daw ko a ka liden kɔgɔbali ɲini

parce que ni ne b'a kɛ ne b'a kɛ ka di mɔgɔw ma ne b'a fɔ taa don to la i ka don mhm. mais mɔgɔw ka fɛnw tɛ kelen mais to dɔrɔn tɛ a bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ a dan y'a ka se i kɔnɔ k'i bolo to liden kɔgɔbali dɔrɔn wala liden walima fɛn wɛrɛ bɛ fara a kan ayi foyi eh, an tɛ foyi fɔ k'a tɔ to liden kɔgɔbali dɔrɔn n'an ko a banna liden kɔgɔbali dɔrɔn voilà i bɛ liden den saba voilà den saba i y'a faamu n'a mako bɛ cɛ la na diden kɔgɔbali ɔhɔn, i b'a den saba ɲini ɔhɔn. n'i bolo bɛ ji la kuma in lamɛn ka ɲɛ k'a to laada la waati min na k'a to laada la ɔhɔn, i b'a fɔ a ye ko adama daw ko ɔhɔn, n'a bɛ se ka kelen digi ka don kini na ɔhɔn, a ka kunu ɔhɔn, sini Ɔhɔ.
a ka kelen wɛrɛ digi ka don kini na Ɔhɔ. a ka kunu Ɔhɔ. sinikɛnɛ fana a k'a kɛ a k'a dan o ma

parce que n'i y'a ye an bɛ kuma musow fɛ ne balimakɛ walahi denko tɛ tulonkɛ fɛn ye tiɲɛ don adamaden ala bɛ se k'i jɛ fɛn bɛɛ la i b'a bɛɛ kun ni ala y'i jɛ den na i bɛ degun fo ka taa dama tɛmɛ i y'a faamu wa jogo qualité bɛɛ bɛ se ka da i la i kɔrɔtɔ mɔgɔw anw dalen don sa ka kunun na anw ye fɛn o fɛn fɔ adamadenw ye anw b'a kɛ ka tiɲɛ yala walima ka tila k'a kɛ mɔgɔ ye o bɛna fɔ an ye k'a kɛra ten ni ala sɔnna mɔgɔw ka adama daw lamɛn ne tɛ fɛn o fɛn kɛ k'a ye tiɲɛ don ne da tɛ se o ma i y'a faamu ni muso min mako bɛ den na a k'a kɛ a bɔkolo kama mɔgɔ kana denko kuma parce que sisan an ka kuma in walawala pour que mɔgɔ ka faamu dɔw bɛ yen bana jugu b'u la dɛ ni kɔnɔnabana b'i la n'i ye nin kɛ a tɛ ɲɛ dɛ parce que fo an ka kuma filɛ nin ye fo i k'a fɔ k'a walawala Oui, oui, i y'a faamu o cɛ.
parce que fɛn dɔ bɛ muso kɔnɔ den bɛ sigi yɔrɔ min na fɛn dɔ fana bɛ to ka k'a kɔnɔ mais n t'u tɔgɔ dɔn bamanankan parce que an ye minyankaw de ye tiɲɛ de bɛ laban an b'a fɔ ko sifiyaga n'u bɛ muso o muso kɔnɔ a ka gɛlɛn ko den ka se ka sigi tiɲɛ de bɛ laban dɛ an tɛ mɔgɔ si nɛgɛn ayi nata tɛ yen fɛn saba tɛna dɔnnikɛla la o tiɲɛ don e ka dɔnni kalan k'a dɔn kamanagan ka tila ka k'i la i bɛ taa segin kalan na de kamanagan tɛ ne na ka dɔnni kalan k'a dɔn ee, ne balimakɛ nin fila tɛ kamanagan ka tila ka k'i la a fila tɛ kun kɔnɔbara kelen na i tɛ dɔnnikɛla ye o tɛ se ka kɛ segin ka taa e ka dɔnni kalan k'a dɔn kamanagan ka k'e la e ka dɔnni kalan k'a dɔn ka dɛsɛ e ka dɔnni kalan k'a dɔn ka siran taa kalan kɛ ka dɔnni kalan k'a dɔn fantanya k'i minɛ ne balimakɛ o tɛ yen dɔnnikɛla tɛ dɔnni dɔnni bɛ fantanya faga de e yɛrɛ ka dɔnni kalan k'a dɔn parce que dɔnni tɛ dɔwɛrɛ jate ye eh, misali la eh, eh, jatew de don o de kosɔn nazara ye jate ɲɛɲini kosɛbɛ an bɛ ka tulonkɛ kɛ jate la kojugu k'a sɔrɔ jate tɛ tulonkɛ fɛn ye i y'a faamu ne balimakɛ a fɔ muso ye ko adama daw ko ni bana t'i la dɛ mhm. i bɛ taa dɔgɔtɔrɔw fɛ u b'i lajɛ mhm. n'u ko foyi tɛ i wolonugu la mhm. n'i bolo bɛ ji la adama daw ko ko i ka tɔri ɲɛnama ɲini maa in lamɛn dɛ ne bɛ kuma ni preuve de ye n'o ye bi ne tɔma min bɛ na a ka ca ni mɔgɔ kɛmɛ nin fana ye fayida sen wɛrɛ ye fayida wɛrɛ nin ni liden ta den kan walima den ta den den kan tuguni an bɛ den de la parce que n y'a fɔ i ye ko ala bɛ mɔgɔ jɛ fɛn caman na i b'u kun ni ala y'i jɛ den na o dusukasi ka bon donc ni muso bolo bɛ ji la a ka tɔri ɲɛnama ɲini n'a bɛ siran tɔri ɲɛ a k'a fɔ a cɛ ye n'a bolo bɛ ji la a ka tɔri jɔsi a barakɔrɔ a bɛ tɔri bila ka taa a kana to tɔri ka sa ni tɔri kɔni sera ka taa a fɔ ko adama daw ko ko den b'a kɔnɔ ne balimakɛ ne ka numéro f'u ye numéro di n bɛ yen numéro di u ma tɔri ɲɛnama ɲɛnama ɲɛnama ɲɛnama k'a minɛ dɔrɔn k'a jɔsi a kɔnɔbara la muso k'o kɛ dɔrɔn a ka tɔri bila ka taa ni tɔri ma sa den b'a kɔnɔ ne balimakɛ peut-être t'u la o kɔni o ci cogo t'u la fiyewu tɔri yɛrɛ fana tana de y'o ye eh, eh, n'i ye ni eh, kɛ tɔri la i bɛna dɔn ko jaa ala bɛ a ka danfɛnw fɛ o tɔri in de bi kuma ala fɛ kama min bɛ a ni ala cɛ a b'o bɛɛ yira ala la o ye den kelen i b'u da i kɔ la
ne tɔɔma min binna kabi an b'a jate fo n nana fɔ tiɲɛ na n yɛrɛ jafara mɔgɔ la a ka ɲi wala n'a mako bɛ adama daw ka nɛgɛjuru sira la a y'a ta an ka jaw duguma karamɔgɔ adama daw hali bi an bɛ avancer kosɛbɛ i ma se fara ma ni n ma fili alihamudulila an ma se fara ma an bɛ s'a ma ayiwa sisan bana jugu an bɛn'o di bana jugu kan ne balimakɛ walahi bana ka jugu dɛ sinsan fara an bɛna di bana jugu kan n'an y'a di bana jugu kan an bɛ sɔrɔ ka segin ka na tarabu den kelen na an b'o di maa min kirinna aw bolo ni sara mɔgɔ bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ dɔw ko a sara dɔw ko a ma sa tarabuden dɔ bɛ yen i b'o kɛ n'i y'o ji kɔni sira kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma sa a bɛ tisi dɔrɔn a bɛ wuli ka sigi mɔgɔ bɛna kɛ tarabu fɛ eh, eh, eh, ne balimakɛ peut-être tɛ ninnu na ne adama ye ninnu kɛ k'a ye ka tila k'a di mɔgɔ ma o y'a kɛ o nana fɔ n ye i y'a faamu ne balimakɛ ni bana sidɔnbali adamaden minɛ bana min ma sidɔn fiyewu mm, mm. i b'a fɔ ko adama daw ko a ka wuli sɔgɔmada joona fɛ mais nin bɛ kɛ ka sɔrɔ i ma kuma mɔgɔ fɛ mm, i bɛ taa sinsan fara bɔ côté naani de la parce que bana in bɔra fan fɛ i t'a fan dɔn i bɛ taa bɔ côté naani na mais ale ni yiri dɔ de bɛ fara ɲɔgɔn na u b'a fɔ ko segufali dɔw ko ko jofa donc n'i y'o fila sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn na bana min ma sidɔn aw bɛna tobi n'i y'a tobi i bɛ bugurijɛ dɔɔni k'a la k'a n'o tobi ɲɔgɔn fɛ donc a bɛ yiri in ko a b'a min tile wolonfila o bana bɛ sidɔn wa bana kelen a n'o tɛ taa lahara fana

o ye banasun ye u b'a fɔ yiri dɔ ma ko banasun ni banabaatɔ bɛ sa yɛrɛ yɛrɛ i bɛ nin yiri in don i bɛ tile bɛɛ kɛ ka dɔgɔ don a kɔrɔ a tɛ tobi o ye bana yiri de ye wala o ye bana yiri de ye bana de b'o kɛ ne balimakɛ adamadenw ka jija ka kɛ yiri fɛ ka yiri kalan k'a dɔn i y'a faamu yiri de bɛ nafolo di mɔgɔ ma yiri de bɛ adamaden garisɛgɛ ɲɛ yiri de bɛ dawula di mɔgɔ ma yiri de bɛ tɔgɔ di mɔgɔ ma wa yiri de bɛ sanga di adamaden ma i y'a faamu an fa adama nana yiri sɔrɔ yen k'a ta mali la fo diɲɛ dan na yiri ye yiri saba de ye yiri min bɛ yen n'a bɛ sinji bɔ o de bɛ gɛrɛsɛgɛ di yiri min bɛ yen ni ŋɔni b'a la o de ye yiri yiri min bɛ danfɛn kisi a danfɛnɲɔgɔn tɔɔrɔ ma yiri min bɛ yen ni fu b'a la o ye yiri min bɛ bana ban an ka yiri kalan ka yiri dɔn ni yiri dɔnna ko caman bɛ ɲɛ sɔrɔ o kɔ tɛmɛnen ko ka bɔ yen an bɛna nin bɔ ka min an bɛna nin fɔ an bɛ bi ta mission jɔ yan parce que kuma caman in o bɛɛ y'a jira nafa t'a la siga t'o la an tɛ yen tugun ouais n'i t'a dɔn voilà ne balimakɛ ni maa kirinna pewu adamadenw bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ ni ne b'a la i b'a fɔ ko adamadenw ko ko ka ni so sifu isufu o ka isufu sɛbɛn siɲɛ bi kɔnɔntɔn dɔrɔn mais n'a y'a sɔrɔ yɛrɛ min ka teli n'a bɛɛ n'i bɛ banabaatɔ in tɔgɔ dɔn mm-hmm. n'i b'a tɔgɔ dɔn i b'a ɲininka ne ko e si ye san joli n'a ko ne si ye san bi saba i bɛ isufu sɛbɛn siɲɛ bi saba n'i ye isufu sɛbɛn siɲɛ bi saba a nasi fitinin ko i k'a da wa i ka dɔ d'a ma a b'o min i bɛ dɔ mun a fari la a bɛ tiso ka wuli ka sigi yanni a bɛ taa se ɛri duuru ma i bɛ mɔnturu lajɛ a bɛ taa se ɛri duuru ma i bɛ n'a fari lajɛ a b'a fɔ i ko tiɲɛ na ko ne fari kun ka kalan mais ne fari sumana ci cogo t'a la yɛlɛma cogo tɛ na peut-être t'a la hey tarabu den don nin de b'a la nin de b'a kɛnɛya mɔgɔw ka fɛnw kalan k'a dɔn ne bolo ni fɛn o fɛn ma dɔn a tɛ se ka mako dɔ dilan o misala sisan o e ma i ka moto de boli ka na yan mhm. e ma na i ka mobili la yan mhm. ni e tɛ mobili dɔn sisan mhm. ni e y'a ta e bɛ taa se a yɔrɔ yɔrɔ i bɛ mɔgɔ caman jɛ dɛ parce que i tɛ taa sira fan kelen fɛ e bɛ sira bɛɛ yala ka taa ɔ dɔnni fana bɛ ten mɔgɔw tɛ ka fɛnw dɔn parce que diɲɛ ka teli bɛɛ ko fo n ka kɛ nafolotigi ye don dɔ la ni ala ye waatiw to an bolo an bɛna kuma nafolo fana kan parce que e b'a dɔn mɔgɔ min ta ye nafolo ye danayatigi ta de ye nafolo ye a banna danaya n'i bɛ nafolo ɲini danaya ɲini fɔlɔ ni danaya sɔrɔla nafolo y'i ta ye i y'a faamu nafolo tɛ yen ni danaya tɛ yen i y'a faamu an k'an jija an ka an min parce que fo mɔgɔw ka fɛn dɔ faamu ɲɛnamaya ka gɛlɛn adamaden i fɔra dɔ kɔ dɔ bɛ fɔ i kɔ an bɛ den minnu n'i y'a ye an bɛɛ bɛ girin ka den don kalan na pour que den ka se ka ko dɔw ɲɛ sɔrɔ o kɛ kun ye mun ye i bɛna a dɛsɛ mhm. n'i dɛsɛra den ka sɔrɔ min bɛ se k'i ta i y'a faamu wa ɔ ni maa min ni e b'a dɔn sa diɲɛ dun na yan an bɛ diɲɛ minɛ i n'a fɔ bi kow tɛ ka bila ka lahara kɔnɔ tugun wali jugukɛla e tɛ sa ni wali ma sara i la an bɛ ɲɔgɔn musalaka de dɛ dabali jugukɛla e tɛ taa da kaburu kɔnɔ fiyewu fo ala k'a jira i la ɲuman kɛla walayi n'i ye ɲumanya kɛ ala b'i sara o ɲumanya kelen na yanni i ka se lahara ne balimaw an ka kɛ ala kama an ka siran ala ɲɛ an ko ko an bɛ dɔn de dɔn an ka dɔn kɛ tiɲɛ kan an ka nata to yen ne adama b'o fɔ diɲɛ maa bɛɛ ɲɛna ne nata tɛ maa la ala ye min di ne ma o bɛ ne bɔ salamu fatiha i y'a faamu ni mɔgɔ o mɔgɔ nata bonyana a bɛ na se tiɲɛ de ma wa nata tɛ fa ni kaburu kɔnɔ tɛ parce que kabi anw fitinima anw ma deli k'a mɛn ko dɔ ye wari sɔrɔ ko a ko ale tɛ wari ɲini tuguni o mɔgɔ tɛ yen donc i bɛ to nata de la fo kaburu kɔnɔ donc n'a ma ɲɛ ko an bɛ sa an ka jija an ka fɔta n'an ka kɛta mhm. n'an ka dunta mhm. n'an y'o kɔlɔsi mhm. walayi maa minnu bɛ bɔ an na u bɛ baraka sɔrɔ i y'a faamu nka n'an y'a kɛ n ta ka ɲɛ min bɛ bɔ e la o bɛ sɛgɛrɛ e k'a lajɛ karamɔgɔba minnu tɛmɛna mali la olu kɔw lajɛ bi fɛn min b'u bolo sew don mais walijugukɛla min tɛmɛna e k'o fana kɔ lajɛ waajuli ma ban waajuli banna ne balimakɛ i bɛ fɛn o fɛn kɛ i b'a k'i yɛrɛ de ye i ye ɲuman kɛ o o y'i kunko de ye i ye juguman kɛ o o y'i kunko de ye nin bɛɛ bɛ sara e kelen de la maa ni maa ti nin bɛɛ bɛ sara e kelen de la i y'a faamu donc n'a ma ɲɛ ko an ko an ye dɔnnikɛlaw ye ne kɔni bɛ ten ne adama bɛ ten ne tɛ se ka fɛn o fɛn kɛ ne b'a fɔ i ye tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ kelen t'a bɛɛ dɔn non n tɛ nin dɔn i y'a faamu wa ni ne y'i ka kow fana kɛ fana k'a fɔ adama dɔw ko na ni wari hakɛ ye n b'i ka baara kɛ an ka nata ma se o fana ma parce que mun na an b'a kɛ n'i y'an sɔn o y'i kunko ye n'i m'an sɔn salam fatiha ala bɛ yen i y'a faamu donc n'an ye nin yɔrɔ ninnu faamu ka kun an yɛrɛ ye ka baara kɛ a ka ca ala fɛ dɔ bɛ bɔ nkalontigɛ la hali lɔnni lagosira ka taa taa walayi nin bɛɛ bɛ ban parce que mun na bɛɛ b'a dɔn wari sɔrɔli ka gɛlɛn mhm. ne balimakɛ ne k'an ka wariw fara ɲɔgɔn na waa kelen kelen waa fila fila e kan'a fɔ ko adama ne bɛ se k'i e, e, ne bɛ ne k'a fɔ sisan ne bɛ se k'i kɛ nin fɛn ye e bɛ kari sisan k'o wari ta k'a di ne ma e ma fɛn ye ne balimakɛ a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ a tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ fo adamaden k'a dɔn mhm. fɛn min tɛ bɛn e ma kan'a kɛ mɔgɔ la misali la sisan ne ka wuli ka wari ɲini k'a ta k'a d'i ma e de ko i bɛ se ka nin dɔn tiɲɛ don mɔgɔw ka gɛrɛsɛgɛw tɛ kelen mɔgɔw ka dugawu jaabiw tɛ kelen mhm. fo mɔgɔw k'o fana faamu i mana baara kɛ cogo cogo dugawu jaabiw de b'a la ala de b'a yɛrɛ sago la mhm. o ye tiɲɛ ye mɛ anw fana k'a dɔn k'a fɔ walayi fɛn dɔw bɛ yen pɛtɛti t'a la i y'a faamu misala sisan e nana a min ka kɛ ne b'a fɛ i ka gɛrɛsɛgɛ furakɛ donc ne b'a lajɛ e ka gɛrɛsɛgɛ donc e yɛrɛ ye mɔgɔ fasugu jumɛn ye fɔlɔ mhm. i y'a faamu ne b'u lajɛ turabu kɔrɔ ye i ka kow ɲɛɲini i n'a fɔ ne bi dɔ nana fɛn san fɛ i bi jate fara ɲɔgɔn na a bɛ jate ba bɔ donc ne b'a lajɛ a ah, karisa na ko a bɛna gɛrɛsɛgɛ ɲini yala nin yɛrɛ ka gɛrɛsɛgɛ bɛ sɔrɔ fan jumɛn fɛ mhm, mhm. n'a sigira mali la a bɛ wari sɔrɔ tunga de ka di ne wa nin kan ka taa sɛnɛ kɛ wa ou bien nin bɛ bagan mara de kɛ o de bɛ ɲɛɲini sisan n'a y'o ɲɛ sɔrɔ ne b'a fɔ ye bon sisan taa bagan mara kɛ mɛ mun bɛ bagan mara in fana kɛ i ka tɔgɔ sɔrɔ i bɛ nin yiri in ko ka nin ko ka nin ko i bɛ taa o kɛ film banna film ma ban o sera na nin waa kɛmɛ yan o sera na nin miliyɔn kelen yan cɛ an ka tiɲɛ fɔ an ka da ala la alahu taala ye cɛ o cɛ dan i ka dugu bɛ jɛ i ka sɔrɔ bɛ kɛ don dɔ mɛ an kana nata bila wali ɲɛ ni nata bilara wali ɲɛ a bɛ na ni nkalon tigɛ ye ni tɛ n'i bɛ siran mɔgɔ ɲɛ bi i bɛ siran dɔnnikɛla de ɲɛ tiɲɛ don a mun de nana n'o ye k'a sɔrɔ ala b'a fɔ yɔrɔ dɔ la ko dɔnnikɛlaw de ye kira nɔnabila ye ɔ ni siran nana kɛ olu la don donc diɲɛ bɛ sɛgɛn i y'a faamu an ka cɛkɔrɔbaw dun ko a ma ko diɲɛ bɛ mɔgɔ saba de bolo dɔnnikɛla faama waritigi ni nin saba ɲɛna ko diɲɛ bɛ ɲɛ ɔ donc fo an min ko an bɛ ko dɔn mhm. an k'a kɛ an yɛrɛ kama k'a kɛ maa minnu bɛna bɔ an na ka tile ka baara kɛ tiɲɛ kan n'i ti min dɔn i b'a fɔ tiɲɛ na mɔgɔ tɛ se k'a bɛɛ dɔn mhm. n'an taara tan ala taala bɛ ni kura wɛrɛ fiyɛ an ka dɔnniw na an bɛ se ka ko dɔw kɛ mhm. min tɛ nin si ye n bɛ lamɛnbagaw bɛɛ fo an bɛ bi ta jɔ tan salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatu merci nin waati na ka foli ta ka ɲɛsin aw kelenkela bɛɛ lajɛlen ma aw minnu tun b'a la ka aw ka jɛmukan préféré lagɛ dɔnni so an'aw balimakɛ n'aw denkɛ ibrahim keita a ka bɔlɔlɔ sugantile sanfɛ 223 chrono tv bi ani jiri karamɔgɔ adama dawu de tun bɛ ɲɔgɔn bolo i n'a fɔ aw bɔla ka jɛmukan lagɛ cogoya min na an tun b'a la ka kuma jiri min kan o ye sinjan de an b'a ɲini aw fɛ n'aw mako bɛ karamɔgɔ adama dawu jiri karamɔgɔ ka nɛgɛjuru siraw la a y'a ta an ka ja duguma inshallah a k'an bɛn nin ɲɔgɔn wɛrɛ kɛnɛ kan merci